God bless you as you listen. Blessed Lord, we give you thanks and praise. odalitsika tikuthokozani ndi kutamandani You are such a wonderful God. ndinu mulungu odabwitsa We thank you for the miracles and the breakthroughs tikuthokozani chifukwa zozizwa ndi zodabwitsa that are taking place through this radio ministry. zimene zikuchitika kudzera mu utumiki wa pa rediyo In the mighty name of mu Jesus. dzina la mphamvu la yesu Lord, we need the anointing once again. mbuye Tikufunanso kudzodza kwanu to be able to speak to your people kukakwaniritsa kulankhula ndi anthu in the anu name of Jesus. mu dzina la yesu Thank you, Father, zikomo atate in Jesus' mighty name. mu dzina la mphamvu la yesu Amen.
amen We are looking at a series of messages this week tikuona mitu ya mauthenga wiki ino on the subject of healing. pamutu wa machiritso And tonight we are speaking to you on the subject healing belongs to you. usiku uno tikulankhula pa mutu machiritso ndi anu If you have been battered, tattered, and scattered by sickness and disease, ngati mwakhala mutazunzidwa kuponderezedwa ndi kupsinjidwa ndi matenda ndi madwale I want to assure you that healing belongs to you. ndikufuna ndikutsimikizireni kuti machiritso ndi anu Remember our anchor scripture is 3 John chapter 1 and verse number 2. kumbukirani kuti lemba lathu lapatsogolo ndi

Miyambo chapter 4 and verse number 18. vesi yake ya 18 The Bible says, The path of the just baibulo likuti njira ya olungama is as a shining light ili ngati kuwala kwakukulu that shineth more and more unto the perfect day. imene imawalirawalirabe mpakana tsiku la chidzalo chakuwala So the path of your health must shine more and more. ndiye njira ya thanzi lanu iyenera kuwala mowalirawalirabe Not darker and darker, osati mdima kumafikira ku mdima wa- wa- wa but mphamvu brighter and brighter. koma kuwalirawalirabe That is why that sickness in your body must walk out of you in the name of Jesus pachake Christ. nthenda iyo mthupi lanu iyenera kutuluka mu dzina la yesu You believe that? Shout amen. ngati mukhulupirira ichi nenani ameni In 1 Corinthians chapter 6 1 akorinto chapter 6 and verse number 20, vesi yake ya 20 the Bible says, baibulo likuti For ye are bought with a price. pakuti mwagulidwa ndi dipo Therefore glorify God in your body chifukwa chache lemekezani mulungu mthupi lanu and in your spirit, which are ndi God's. mu mzimu wanu imene iyo ili milungu It says, You were bought with a price, mwagulidwa ndi mtengo therefore glorify God in your chifukwa body. chake lemekezani mulungu mthupi lanu And there is no way that sickness can be in your body and they are saying, Oh, my body is glorifying God. ndiye palibe njira imene matenda angakhalire mthupi lanu nkumalemekeza mulungu mthupi So lomwelo anything that does not

kuchokera kukuomboledwa The price for your liberty from sickness and disease was fully paid. dipo lanu lakuomboledwa kumatenda ndi madwale lidaliperekedwa kale And there is nothing the devil can do about this. ndiye palibenso chimene satana angachite pokhudzana ndi izi Therefore, whatever is not glorifying God in your body, chifukwa chake kena kalikonse kamene sikakulemekeza mulungu mthupi lanu must get out of your body now in the name of Jesus Christ. kayenera kutuluka mthupi lanu tsopano mu dzina la yesu Healing belongs to you. machiritso nganu If healing belongs to you, ngati machiritso ali anu then sickness and disease must not be entertained in your body. ndiye kuti matenda ndi madwale asakhale ndi malo mthupi lanu Because sickness does not come from God. chifukwa matenda sachokera kwa mulungu God is never behind your predicament. mulungu satenga mbali mu zovuta zanu In James chapter 1 and verse number 17, yakobo 1 vesi ya 17 the Bible says, Every good and every perfect gift comes from above. baibulo likuti mphatso iliyonse yabwino ndi yapamwamba ichokera kwa mulungu It says it comes from the Father of heavenly lights, in whom there is no shadow of turning. kutero kuti ichokera kwa atate wakuwala kumwamba ndipo kwa iye sasintha And there is therefore no way that sickness can come from God. ndiye nkosatheka kuti mulungu yemweyo aperekenso matenda In Job 34 and verse number 10, yobu 34 vesi ya 10 the Bible says, Far be it from God that he should do wickedness. zimtalikire mulungu kuti akachite zoyipa And sickness and disease is part of wickedness. ndiye matenda ndi madwale ndi mbali ya zonyansa zoyipa It can therefore not be an act of God. sizingatheke choncho kuchokera kwa mulungu Friends, stop believing that you are sick because God is trying to punish you. abwezi siyani kukhulupirira kuti mwadwala chifukwa mulungu afuna akulangeni That is a lie from the pits of hell. ili mbodza lochokera ku z- kumaenje a satana Some people have said, Oh, I'm sick. God is teaching me humility. anthu ena akhala akunena kuti ndikudwala pakuti mulungu akundiphunzitsa kudzichepetsa That is theology from the pits of hell. awa ndi maphunzitso a mawu a mulungu koma ochokera kumdima Sickness and disease does not come from God. matenda ndi madwale sachokera kwa mulungu Far be it for God to do wickedness. zimtalikire mulungu kuti akazunze In Job 34 and verse number 12, yobu 34 vesi yake ya 12 the Bible says, Yes, surely God will not do wickedly. akuti inde mulungu sadzachita moyipa says, God will not do wickedly. akuti mulungu sadzachita mwankhanza So God will not bring sickness and disease in your body. ndiye mulungu sadzabweretsa matenda ndi madwale mthupi lanu That is why he says, I am the Lord that healeth thee. chifukwa akunena ndine ambuye amene ndikuchiritsani It says, Bless the Lord, O my soul, akuti dalitsa ambuye moyo wanga and all that is within me, bless his holy name, ndi zonse zili mkati mwanga zidalitse dzina lake loyera and forget not all his benefits. ndi kusayiwala zokoma zake zonse And one of those benefits is that he heals all our diseases. modzi mwa cholowa icho ndicho chakuti achiritsa nthenda zathu zonse Why does he heal all our diseases? achiritsiranji nthenda zathu zonse It's because sickness does not come from him. chifukwa chakuti matenda sachokera kwa iye Therefore, don't nurse that sickness in your body. chifukwa chache usalere nthenda iyo mthupi lako You must fight sickness and don't entertain it ulimbane ndi matenda osanyengerera until you stop nursing that sickness. kufikira mutasiya kuthandizira matenda amenewo you will not be able to walk in divine health simuzatha kuyenda mu nthanzi la umulungu you must wage war against the devil and his demons muchite nkhondo ndi satana nziwanda zake because healing belongs to you chifukwa machiritso nganu so don't keep yourself on the beggarly side of life ndiye osadziika nokha mbali ya moyo yopemphapempha you have the greater one in you muli ndi wachikulire mkati mwanu And by him you must get out of the shackles of sickness and disease. ndipo mwa iye muchoke mu zomanga za matenda ndi madwale The Bible says, baibo likuti Ye are of God, little children, muli a mulungu tiana inu and have overcome them. ndipo mwagonjetsa For Greater is he that is in you wamkulu ali iye amene ali mwa inu than he that is in the world. kuposa iye amene ali mdziko lapansi So there is a greater one inside of you. ndiye pali wamkulu mkati mwanu And by him you have access to healing and deliverance. ndipo kudzera mwa iye mwapeza mwayi wolandira machiritso ndi mamasulidwe And you are getting it right now in the mighty name of Jesus. ndipo mukuzipeza izi tsopano lino mu dzina la yesu In 1 Corinthians chapter 3,

zanu Healing, deliverance, restoration, prosperity. Machiritso, mamasulidwe kubwezeretsedwa ndi kuchita bwino All these things are yours. zonsezi nzanu So why should you live a beggarly life? nde nchifukwa chani mukhala wopemphapempha Why should you live as if God has abandoned you?
muchitiranji ngati kuti mulungu wakusiyani God says, I am the Lord that healeth thee. mulungu akuti ndine ambuye amene ndikuchiritsani And he speaks in Psalm 46 and verse number 10. ndipo akulankhula ku masalimo 46 vesi ya 10 He says, Be still and know that I am God, akuti khala chete ndipo dziwa kuti ine ndine mulungu and I shall be exalted in the earth. ndipo ndidzakwezedwa mdziko Friends, abwenzi it is time to believe God for our healing ndi nthawi yokhulupirira mulungu ku machiritso athu because healing belongs to you. chifukwa machiritso ndi anu Jesus came yesu anabwera to disarm the principalities and the powers. kukalanda mphamvu ku maukulu ndi maulamuliro And he made a public spectacle of them, ndipo anazionetsera zonsezi triumphing over them by the cross. kuzigonjetsa ndi mtanda So, by the cross of Jesus, ndiye kudzera mu mtanda wa yesu you have your healing, muli ndi machiritso anu You have your deliverance. muli ndi mamasulidwe anu You have your restoration. muli ndi kubwezeretsedwa kwanu The Bible says when Jesus hung on that cross, baibulo likuti pamene yesu anakhala pa mtanda paja all the ordinances that stood against us zolembedwa zonse zimene zinayima motsutsana nafe were nailed with him on that cross. zidakhomedwa naye limodzi pa mtanda So there uja is nothing against you. ndiye palibenso chotsutsana nanu Sickness and disease.
matenda ndi madwale has no right to stay in you anymore. zilibenso ulamuliro wokhalabe mwa inu Have no right to molest your bodies. zilibe mphamvu yozunza thupi lanu Friends, if you are born again, abwezi ngati muli otembenuka if you are a mtima child of God, ngati muli mwana wa mulungu you are not the devil's food. inu si chakudya cha The satana devil is not permitted to feed on your body. satana siololedwa kudya thupi lanu That is why I

vesi yake ya 9 The Bible says, even though we speak like this to you, baibulo likuti ngakhale tilankhula nanu chonchi we are persuaded of better things concerning you. ndipo tsimikizika ndi zabwino kuchokera kwa inu Even things that pertain unto salvation. ngakhale zinthu zotsimikizira chipulumutso So you need to know that salvation is a package. ndiye muyenera kudziwa kuti chipulumutso nkaphukusi Within it, you find healing and divine health. mkatimo mmapeza machi

disease. inuyo simokhalamo matenda ndi madwale You are not a reservoir for infirmity.
inuyo simosungiramo zisautso You are the house of God if you are a child of God. kachisi ya mulungu ngati muli mwana wa mulungu 1 Corinthians chapter 3, 1 korinto chapter 3 verses 16 to 17. vesi ya 16 kulekezera 17 Do you not know that you are God's temple kodi simudziwa kuti ndinu kachisi ya and mulungu that the Spirit of God abides in you? ndikuti mzimu wa mulungu ukhalira mwa inu And it says, Whoever destroys the temple of God, kuti aliyense amene adzaononga kachisi wa mulungu he shall be destroyed. ameneyonso And adzaonongedwa so the sickness that has been destroying your body, which is the temple of God, ndiye matenda amene akhala aononga thupi lanu limene lili kachisi wa mulungu must be punished.

ndikutengera ichi kuti inu ndi mwana wa If you are mulungu a believer in Jesus ngati Christ, mukhulupirira mwa yesu khristu which I know most of you are, zimene ndikudziwa kuti ambiri a inu you muli are the servant of God. ndinu atumiki a mulungu So you have no portion in sickness. ndiye mulibe cholowa You mmatenda have no portion in disease. mulibe cholowa mmadwale In Exodus 23, eksodo chapter 23 verses 25 to 26. vesi ya 25 ndi 26 The Bible says, And ye shall serve the Lord your God, baibulo likuti ndipo mudzatumikira yehova mulungu wanu and he shall bless your bread and your water. ndipo adzadalitsa chakudya chanu ndi zakumwa zanu And then he said, And I shall take away sickness from you. ndiye akuti ndidzachotsa matenda pakati panu That means sickness is not permitted in your body. kutanthauza kunena kuti matenda sakuloledwa mthupi lanu That is why God has committed himself to take sickness away from your body. chifukwa chake mulungu wadzipereka yekha kuchotsa matenda mthupi lanu Why must sickness walk out of your body? chifukwa chani matenda atuluke mthupi lanu It's because Jesus destroyed sickness and disease. chifukwa chakuti yesu anaononga matenda ndi madwale In 1 John chapter 3 and verse number 8. 1 yohane 3 vesi yake ya 8 For this reason the Son of Man appeared, ndi chifukwa ichi mwana wa munthu anaonekera that he might destroy the works of the devil. kuti akaononge ntchito za satana mdyerekezi So the works of the devil, ndiye ntchito za satana mdyerekezi of which sickness and disease are part, zimene matenda ndi madwale ndi mbali yake were destroyed on Calvary's cross. zidaonongedwa pa mtanda wa Kalvari. Therefore, sickness is not permitted anymore. chifukwa chache matenda saloledwanso Beloved, I wish above all things okondedwa ndikhumba pamwamba pa zonse that you may prosper and be in health, kuti ulemere ndi kukhala mthanzi even as your soul prospers. ngakhale mmenenso moyo wako ulemerera So you are prospering in your health. ndiye mukuchita bwino mthanzi lanu You are prospering in your health. mukuchita bwino mthanzi lanu Sickness and disease must walk out of you. matenda ndi madwale atuluke mwa inu Healing belongs to you. machiritso ndi anu In Matthew 15 and verse number 13, mateyu 15 vesi yake ya 13 the Bible says, Every plant that my Father has not planted shall be uprooted. baibulo likuti chomera chilichonse chimene atate wanga sanadzale chidzazulidwa And if sickness does not come from God, ndiye ngati matenda sachokera kwa mulungu then it can't be His planting. ndiye sizingakhale chodzala chache That means it is the enemy who has done this. ndiye kuti ndi mdani wachita ichi It is the enemy who has deposited that infirmity in your body. mdani walowetsa chowawa ichi mthupi lanu And the Bible says, whatever the Father has not planted ndiye baibulo likuti chimene atate sanadzale must be rooted up. chayenera kuzulidwa

tinachiritsidwa We were healed.
tinachiritsidwa In Matthew chapter 19, mateyu chapter 19 verses 6 to 10, vesi ya 6 kulekezera 10 Jesus says, yesu akunena But from the beginning it was not so. koma kuyambira pachiyambi sizidali choncho But from the beginning it was not so. kuyambira pachiyambi sizidali choncho So I want us to know ndiye ndikufuna tidziwe from the beginning kuyambira pachiyambi It was not so sizidali choncho that you should be molested by sickness and disease, kuti mudzizunzidwa ndi matenda ndi madwale that you should be surviving on tablets and all sorts of kuti moyo medication. wanu uziyendera mankhwala osiyanasiyana The hour of liberty is here. nthawi ya ufulu ndi ino Friends, we are not joking about this. abwezi sitikuchita nthabwala ndi This izi is the will of God. ichi ndi chifuniro cha mulungu This is the will of God. ichi ndi chifuniro cha mulungu Your life must not survive on medication. moyo wanu usakhalire pa mankhwala There is the healing power of God here. pali mphamvu ya mulungu pano And change must take place in your health. kusintha kubwere mmoyo wanu Deliverance must take place in your health. mamasulidwe abwere mthanzi In lanu the mighty name of Jesus mu dzina Christ. la mphamvu la yesu The khristu devil has molested you enough. satana wakuzuzani The mokwanira devil has fed on your body enough. wadya thupi lanu mokwanira Some satana of you have lost weight, ena anu mwaluza but thanzi you are lanu going to regain it in the Koma name of Jesus mupezanso Christ. thanzi lanu mu dzina la yesu The devil has deceived you enough. satana wakunyengani mokwana He has convinced you that he is powerful, wakutsimikizirani kokwana kuti that there is ngwamphamvu nothing that can be done about your condition. kuti palibe chimene chingachitike za nyengo yanu That is a lie from the pits of ili hell.
ndi bodza lochokera ku dzenje la satana You must embrace the truth today. mwayenera kugwira choonadi lero And the Bible says the truth shall make you free. ndipo baibulo likuti choonadi And chidzakumasulani I know this word we are giving you today ndipo ndikudziwa mawu atikupatsani lero is changing all your conditions akusintha nyengo zanu zonse in the name of Jesus mu Christ. dzina la yesu The Bible khristu says he sent forth his word baibulo likuti anatumiza mawu ake and healed them

wabwera to set you free. kukuombolani This is your hour of freedom, ndi nthawi yanu ino yamamasulidwe your hour of liberation, nthawi yanu ya ufulu your hour of celebration. nyengo yanu ya chisangalalo You must not remain bound. simuyeneranso kukhala You must chimangireni not remain diseased. musakhalenso a matenda You must not remain sick. musakhalenso odwala Infirmity must get out of your life. matenda achoke mmoyo wanu Your body is the temple of the Holy thupi Ghost. lanu ndi kachisi wa mzimu woyera Friends, abwezi we want to believe God with you tifuna tikhulupirire mulungu limodzi nanu in releasing the healing anointing pakumasula kudzodza kwa machiritso in the mighty name of mu Jesus. dzina la mphamvu la It yesu doesn't matter how long. zilibe kanthu kuti zachitika nthawi Because some of you are saying, Pastor, ena inu mukuti abusa You wouldn't have said what you are saying if you had known how long I have suffered. simukadanena zimene mukunenazi mukadadziwa kuti ndavutika nthawi yaitali bwanji In Mark chapter 5, ku mariko chapter 5 verses 25 to 34, vesi ya 25 kulekezera 34 the Bible talks about the woman with an issue of blood. baibulo likunena za mzimayi wa nkhani ya mwazi She suffered for 12 solid years. adavutika zaka 12 zathunthu And she suffered in the hands of many physicians. ndipo adavutitsidwa m'manja mwa adotolo ambiri And she lost all her wealth. ndipo adaluza chuma chake chonse And the more she spent, the worse the situation grew. kuchulukira kwa ndalama zimene adayikamo

mulungu is doing something new for you. akuchita china chake chatsopano kwa inu. And life must change. ndipo moyo wanu uyenera usinthe Life must transform. moyo wanu usinthike And it is happening. ndipo zikuchitika I said it is happening. ndikuti zikuchitika In the name of Jesus. mu dzina la yesu Have you been bedridden? kodi mwakhala

mulungu wathu ndi wakutha He spoke to Abraham. analankhula ndi abrahamu He said, Is there anything too hard for the Lord? anati kodi chilipo chosatheka ndi mulungu Friends, there is nothing too hard for God. bwenzi palibe chosatheka ndi mulungu There is literally nothing palibe chosatheka that can be impossible with God. chimene chingakhale chosatheka ndi mulungu And this hour ndipo ola lino is your hour of freedom.

ku machiritso anu athunthu your total deliverance mamasulidwe anu athunthu in the name of Jesus Christ. mu dzina la yesu khristu Let us pray together. tiyeni tipemphere limodzi Father, we give you thanks and praise tate tikuthokozani ndi kukulambirani for the word that we have shared under the unction of the Holy Ghost. amene tagawana pansi pa kudzodza kwa mzimu woyera Lord, we stand in faith ambuye tiimirira mchikhulupiriro with that man and woman, ndi munthu uyo wamamuna ndi wamkazi with that boy and girl,

uprooted now zizulidwe tsopano in the name of Jesus Christ. mu dzina la yesu khristu Healing is taking place. machiritso akuchitika Deliverance is taking place. mamasulidwe akuchitika We are releasing the power of God. tikumasula mphamvu ya mulungu The Bible says the yoke shall be destroyed because of the anointing. Baibulo likuti goli lidzasweka ndi kudzodza We release that anointing now.

zisautso zikupereka malo Because at the mention of the name of Jesus, pakuti pakunena dzina la yesu every knee must bow bondo lililonse ligwade and every tongue must confess lilime lililonse livomereze that Jesus is Lord kuti yesu ndi ambuye to the glory of God the Father. ku ulemerero wa mulungu atate And that is what is happening to every sickness and disease. Izi zimene zikuchitika ku matenda aliwonse ndi madwale onse It is bowing out of the bodies of the people now. Zikugwada kutuluka m'matupi a anthu tsopano. In the name of Jesus Christ.

landirani mphamvu to begin to do what you could not do before. kuyamba kuchita zimene simukadatha kuchita In the name of Jesus. mu dzina la yesu God bless you. ambuye akudalitseni We know it is happening. tikudziwa zikuchitika Before we leave you, tisanakusiyeni we want to give an opportunity tifuna tipereke mwayi to those that are not born again. kwa amene sanatembenuke mtima We want you to be born again. tifuna mubadwe kwatsopano If you are not saved, ngati simunapulumutsidwe your life is not safe.